Bhuel, Dave, cén scéal é. Fáilte go dtí episode uimhir 14 de Plé agus Spraoi. Ehm, sea, tá an lá sort, ehm, dorcha agus sort fliuch ach eh chuaigh mé féin agus an cailín beag agus Sonny chuaigh muid amach ar siúlóid ar maidin eh bhí mé sort díograiseach gur bhí bhí an-fhonn orm a dhoil amach mar bhí mé sort still á leag agus dúirt mé liom féin bhuel maidin bháistí cén dochar ach chuir mé clúdach ar ar an bpraim agus amach linn agus eh strac sé strac an lá buíochas le Dia mar tá mé sásta faoi sin agus eh tá sé Feicfidh muid anois, tá mé díreach ag breathnú ar an watch, ar an uaireadóir seo, sea, tá sé díreach caite leathuair tar éis a ceathair, shílfeá go bhfuil sé sórt ag éirí dorcha cheana féin. Ní maith liomsa é seo anois nuair a éiríonn sé dorcha chomh luath. Cuireann sé sort, níl 's a'm, bíonn sé an-deacair aon rud a dhéanamh mar, ó bhuel, tá sé dorcha anois, níl mé in ann goil amach ag siúl i ndáiríre. Fuair mé, fuair mé ballraíocht gon gym ach ní, ní úsáidim ró mhinic é mar,

101. Uair go leith sin thart air, déanann sé an-difríocht. Seadh, níor mhaith liom bheith 'mo chónaí níos fuide ó thuaidh ná atá muid. Sea, ní bheadh. tír eile suas usa bíonn sé níos dorcha, níos luaite aríst, bheadh sé sin uafasach. Sea, bhí mé fhéin 'cuimhneamh air sin inné, aisteach go leor, mé díreach a' cuimhniú sort. Bhí sé thart ar a cúig nó deich tar éis a cúig, bhí sé dubh dorcha agus, bhuel sea, mar tá ráite a'm fhéin go minic ar Plé agus Spraoi, tá a fhios agat, tá sé nádúrach agus, sea, Tá buntáistí agus míbhuntáistí a bhaineas leis an gheimhreadh agus na laethanta ag éirí dorcha sort luath, mar sin, ach fós féin, má tá tú díreach ag iarraidh rud a dhéanamh, nó fiú amháin rud beag garraíodóireacht, nó mar a bhí tú a rá, siúlóid deas, tá a fhios agat, amach sa tráthnóna, is nuair atá sé caite an cúig, bíonn sé dorcha, mar sin, bíonn sé deacair aon rud a dhéanamh sort. Ach ag an am céanna.

Níl a fhios agam ach sa spéir le scaitheamh maith, b'fhéidir le uair an chloig nó uair go leith nó níl a fhios a'm, rud mar sin ach is cosúil, mé téann sé as go han-sciopaí mar sea, tá mé ag ceapadh nach raibh sé le feiceáil ach le b'fhéidir nóimeád nó dhó nó rud éigint mar sin ach b'fhios a'm a Chéitioirnéil ach ach sin an rud, feiceann tú na réalta agus tú ar éacht ach tá tá tá tú ag rud éigint a rá ansin. Bhfuil tú ag súil leis an urú iomlán na gréine. Sea. Total solar eclipse, bhfuil tú ag súil leis sin.
Ehm, sea, bhuel, cén dáta is ea sin? An tríú lá fichead de mhí Meán Fómhair fiche nócha. Ó. Mar sin beidh mise nócha naoi. Nócha naoi, beidh mise os cionn céad.
Eh, sea, bhuel, bheadh sé b'aoibhinn liomsa taisteal go dtí tír eicínt chun ceann a fheiceáil. Tá mé ag ceapadh go mbeidh ceann sa Spáinn an bhliain seo chugainn, eh, mí Lúnasa. Beidh ceann sa Spáinn. Tá. Ach bheadh sé go deas ceann a fheiceáil mar. Bíonn ceann iomlán mé sa Spáinn nó. Bheadh sé dubh dorcha i lár lae. Ach níl ann ach áiteachaí áirithe sa Spáinn. Táim ag ceapadh sa deisceart ní ní bheidh sé mar sin ach sa sort lár na tíre. Thart ar Madrid agus seo.
Mar sin caithfidh muid laethanta saoire a bhookáil go gairid le dhul go dtí an Spáinn. Tá a fhios agam gur aoibhinn leatsa bheith ag taisteal mar sin ní bheidh aon fhadhb agatsa. Sea, tá a fhios agam. Bhuel, sea, mar atá ráite agam go minic, sea, ní maith liom bheith ag taisteal, ní maith liom bheith san aerfort, ní maith liom bheith ar an bplane, rudaí sin uilig. Nuair a bhíonn, nuair a bhíonn mé san áit, cibé cén áit, más sa Spáinn nó in Albain nó san, san Ostair nach ea, Berlin nach ea, Vienna a bhí muid, bíonn mé sásta, bainim taitneamh as, ach díreach an, sórt, an cúpla uair an chloig, an, bhuel, níos mó ná cúpla, Bíonn, bhuel, bíonn go leor fanacht freisin, Bhuel, I mean. freisin, ó fuair muid Sonny, ní muid, i ndáiríre, d'fhéadfadh muid, is dóigh, é a thabhairt in áiteachaí ach bheadh sé sort an stress bheith ag taisteal leis, mar sin, de ghnáth, fágann muid eisean ag baile le do thuismitheoirí agus it was that Dan Oweta ansin nuair nach bhfuil sé ann. Tá sé anseo anois ag mo dhroim ar nós hot water bottle beag sé iontach. An gnáth rud. Sea, sé deas compordach. Sea, cinnte. Sách, ní, ní, Cén fhad ó shin, tá mé ag ceapadh gur phléigh muid é seo ar eipeasóid eicínt nár phléigh, ní dóigh, bhí sé cúpla bliain ó bhí, ó bhí muid in aon, bhuel, Albain ar mhí na meala, sin 23, Aibreán 23, mar sin, tá sé os cionn dhá bhliain ó bhí muid in aon áit, taobh amuigh d'Éirinn, taobh amuigh d'Éirinn. Bhuel, fuair mise meabhrúchán ansin ó Iarnród Éireann go mbeidh mé ag goil go Bleá Cliath Dé Sathairn, so aon duine atá ag éisteacht, chuile sheans go bhfuil sibh ag éisteacht, tá mise ar mo bhealach, nó i mBleá Cliath anois. Sea, go maith. B'fhéidir, faoin am a bheas an podchraoladh amuigh, b'fhéidir go mbeidh cúpla duine ag éisteacht leis an bpodchraoladh le, ar an traein, ní bheadh a fhios a't, ní bheadh a fhios a't. Níl a fhios agam faoi sin. Má tá tú ag éisteacht leis seo ar an traein as Gaillimh go Bleá Cliath, Dé Sathairn, Níl a fhios agam cén suíochán, caithfidh mé breathnú, cén suíochán bhfuil mé suite ann, le bheith in ann a rá. Sea, bhuel, beidh ort spéaclaírí gréine agus caipín nó rud eicínt chur ort féin, incognito, nó tá tú ag iarraidh go mbeidh daoine ag iarraidh autograph.
Nó selfie. Sea, nó selfie. Ach. Bhuel, tá mé ag súil le ghoil go Baile Átha Cliath mar ní raibh mé ann le tamall agus an príomhrud atá mé ag súil le ná donuts mar ní féidir

gréiseach, greasy, bia. Sea. Ag an am céanna agus nó. An t-aon cineál. Is rómhilis, rómhilis Rómhilis freisin. freisin. Ní Yeah. níl sin go deas chor bith. Is maith agus níl a fhios agam ní maith liom an slabhra sin, ní maith liom tada den rud sin ach an rolling doughnut sin na doughnuts is fearr sa tír i mo thuairimse. I mBleá Cliath agus is brand Éireannach nó comhlacht Éireannach é sin an Rolling Doughnut. Mar sin, táim ag súil go mór. Sin an chéad áit a ghabhfas mé anois ar Bachelor's Walk le donut a fháil chomh luath is a bheas mé i mBaile Átha Cliath. Bachelor's nach bhfuil Grafton Street Tá, ceapaim nó- ceann ansin nó- freisin, nó- nó tá. gar- gar don, em, Stephen's Green nach é, an- an shopping centre sin nach bhfuil, eh, Sea, sin é.
Tá cúpla ceann i mBleá Cliath nach bhfuil, bhfuil ceann, bhí tusa i mBleá Cliath nuair a. Ó, Liffey Valley, tá sea, kiosk. Ach ní, níl an sórt rogha iomlán is a bheadh i siopa ach ar aon chaoi tá muid fós in. Swords, nach bhfuil ceann, bhí muid i Swords, aon uair amháin, tá mé ag ceapadh. Cuimhin leat an t-am sin. Bhí muid i níl a fhios agam d'fhan muid sa Ballsbridge Hotel nó óstán deas eicínt ar aon chaoi agus bhí muid thar éis mar aon uair théanns muid go Baile Átha Cliath gabhann muid bleaist donuts ón Rolling Donut agus bhí bosca againn de na donuts sa seomra agus bhí siad díreach fágtha againn sa seomra leapa agus bhí muid ag ithe linn agus chuile rud agus ansin nuair a bhí muid ag fágáil an óstán thug muid faoi deara go raibh go leor leor leor cac éin ar na carrannaí uilig sa gcarrchlós, go leor acub, agus bhí sé thart ar an am, sórt mí Deireadh Fómhair, mí na Samhna, bhí go leor puiteachaí ann, nó sméara dubha mar a deir Focal Gaeilge na scoile caighdeánta. anseo, Tá. sméara dubh nó puiteachaí. Tá puiteachaí níos mó de Agus mar sin bhí an cac éin uilig sórt an-chorcra agus bhí tú in ann na síolta beaga a fheiceáil is chuile rud ar na, like, chuile charr bhí cac éin eicínt air. Agus bhí tú ag siúl amach sa gcarrchlós tar éis seiceáil amach ón óstán. Agus ar do dhroim bhí bhí an stuff seo sórt corcra le síolta istigh ann. Agus bhreathnaigh mise air sin agus bhreathnaigh mise ar na carrannaí agus dúirt mé, Dia linn. Tá éan tar éis cac a dhéanamh ort agus chuaigh tú isteach san óstán arís agus bhí tú a rá, 'Níl a fhios agam cén chaoi ar tharla sé sin mar níor thug mé faoi deara é a tarlú. Ach bhí tú, céard é, bhí tú glan an cóta agus cén chaoi a raibh an.
Eh, raibh sé mile sibh ann ar an City Bus. Bhuel, níor bhlas tú é, ach dúirt tú ná raibh sé cosúil le cac éin, bhí sé cosúil le subh. Sea, cosúil le subh. Agus sin, chuir mé dó is dó le chéile, dúirt mé, Ó, bhí mise ag ithe na donuts agus bhí do chóta crochta ar an gcathaoir ag an mbord beag sa sin rlapa, agus caithfidh sé nuair a bhain mé plaic as ceann de na donuts, subh istigh ann, gur tháinig an subh amach as an taobh eile den donut ar do chóta.

cúpla euro nó rud eicínt. Níl a fhios agam, euro caoga an ceann nó rud eicínt. Thug mé, shiúil mé amach le pé. Is tá mé ag ceapadh go raibh mise ag iompar ag an am agus ní raibh mé, ní raibh mé ag iarraidh siúl ar ais go Penneys lena dtabhairt ar ais ach bhí tusa, bhí tusa ag iarraidh ar fhaitíos go mbeadh muid. Bhuel, ní raibh mé ag iarraidh tosú, níor ghoid mé aon rud ariamh i mo shaol, mar sin ní raibh mé, ní raibh mé le tosaí ansin. Ach tá, tá Milano, tá, tá an shopping centre sin, an siopa dó sin, mór millteach agus,

Is ea, ach ar aon chaoi d'íoc mé is chuaigh mé ar ais arís. Is cuimhin liom bhí an-ocras orm agus bhí mé, sea, an pizza, bhí mé ag súil le pizza mór breá. Mar déanann siad pizza vegan, tá roghannaí maith víoganach acu, Milanos, Milano. Agus d'ordaigh mé rud eicínt. Ní féidir liom cuimhneamh cén t-ainm a bhí air, bhí sórt D'ordaigh mé pizza, chonaic mé rud eile, sea, breathnaíonn sé sin go deas, ordóidh mé sin. Agus deich nóiméad ar ball nó ina dhiaidh sin tháinig sé seo agus céard eile, bhí poll mór i lár an phíotsa. Is céard sa diabhal é sin? Ach bhí sé clúdaithe le salad. Bhfuil a fhios agat amantaí faigheann tú píotsa agus bíonn blaisteart, rocket nó cibé cén rud air. Bhí sin ann, ach ansin nuair a bhog tú an salad as an mbealach, ní raibh aon phíotsa faoi. Ní raibh ann ach poll.
Mar sin, is píotsa a bhí níos lú ná 600 calorie nó rud eicínt. Sea, diet pizza a bhí ann. Bhuel, ní raibh mise ar diet. Tá mé ag ceapadh gur swapáil muid ansin, mar bhí tú chomh díomách ag breathnú. Ní, ní, chaithfinn b'fhéidir trí cinn acu sin a ithe, b'fhéidir go mbeinn sort subhach sách. Níl a fhios agam ar cheap tú go raibh tú scam, sin rud eicínt, níl a fhios agam ar thuig tú go b'in rud gur féidir leat a ordú ón mbiachlár, Sea, níor, an níor, pizza sin, níor as. Bhí tú ag rá, ar cheap siad nach dtabharfaí faoi deara, gur tá dearmad, pizza mi. Sea, tá dearmad déanta agam ainm an, pizza sin ach bíag an fáil amach me me le ráis is má tá muid ag dul ar ais go Milano, sin a sheachaint ar aon chaoi.

Nó bhfuil cead ort labhairt faoi bhfuil NDA sínithe, bhfuil. Sin é, is féidir le na héisteoirí buille faoi thuairim ina céad a bheas muid ina thuas. Go maith, ceart go leor. Ní luafaidh mé, ní luafaidh mé tinn fhiú mar. Beidh muid, beidh orainn turas eile a phleanáil anois dul go Maigh Eo, go Nollaig go gairid. cúpla seachtain eile agus beidh orainn imeacht. Caithfimid súil a choinneáil ar an aimsir ach tá súil a'm go mbeidh muid in ann goil ar an bplane mar leis an gcailín beag agus le Sonny bíonn sé an-deacair ar an mbád iad a choinneáil sásta agus rudaí go háirid má bhíonn sé ag rolláil rud beag. Bhí sé rogha, tháinig mise ar ais anseo tráthnóna Dé Luain agus bhí sí ag rolláil Rud beag, agus ní raibh mé féin ag cur amach ach bhí mé ag aireachtáil sórt tinn is bhí go leor daoine eile ar an mbád tinn agus bhí cúpla duine ag cur amach, bhí an-truaí a'm dhóibh. Bíonn sé iontach chomh luath is a, stopanns an bád agus gabhann tú amach agus gabhann tú an t-aer úr ar an gcéibh, oh, bíonn sé, is faoiseamh mór é sin. Bhuel, bíonn sórt faoiseamh rud beag freisin thiar in Inis Meáin mar bíonn, stopann tú tinn i dtosach le b'fhéidir deich nóiméad mar sea, bíonn sórt, ar a laghad tá sórt ah,

Rud eile freisin gan a bheith in ann a bheith ag breathnú ar an fón nó bheith ag léamh rudaí ar an fón. Ach ní raibh mo headphones a'm. Eh mar sin bhí mé ag díreach déanamh iarracht bhí mé ag breathnú thart agus tá a fhios a'd tá sort em póstaeir agus sort eh comharthaí crochta suas ar an mbád so bhí mé ag déanamh iarracht gan iad sin a léamh mar níl tú ceaptha a bheith ag léamh má tá tú ag aireachtáil sort tinn ar an mbád agus bhí mé tá a fhios a'd Amantaí má fheiceann tú focal níl tú in ann gan é a léamh, tá a fhios a'd? Ach bhí mé sórt ag iarraidh, oh, gan a bheith ag breathnú orthu sin, gan a bheith ag breathnú ar mo fón agus ní raibh, ach ní raibh mé in ann éisteacht le ceol ná podchraoladh ach an oiread. Ahem, mar sin bhí sé sórt deacair an t-am, tá a fhios a'd? An t-am a chaitheamh, bhí mé ag breathnú ar mo watch, dúirt mé, oh, caithfidh sé go bhfuil leathuair mhaith, tá a fhios a'd, déanta a'inn anois agus ní raibh ach cúig déag nóiméad déanta a'inn ach ar aon chaoi, tá sé go deas a bheith ar ais arís agus an chéad uair eile anois. Ó, beidh orm imeacht ar an mbád anois nó mar tá mo charr i Ros an Mhíl. Sin rud eile, caithfidh muide cuimhniú air, mar oileánaigh, caithfidh muide cuimhniú air, cá bhfuil an carr agus sin, ó, bhfuil mé fáil an plane nó an bád an chéad uair eile. Sea, tá a fhios a'm. Ní, tá a fhios a'm, i nGaillimh nó ar an mórthír, sé ná just isteach sa gcarr. Ní gá nó bus nó traein nó rud ar bith mar sin, cert? Ní gá, ní gá bheith ag cuimhniú ar na rudaí sin. Ah, bhí, bhí, ach mar bhí muid ag rá, mar dúirt muid cheana, tá sa, ehm, tá, bhí, bhí, tá an aimsir, nó an aimsir ar an tele, tá sé sin cert níos mó, níos tábhachtaí, b'fhéidir, ná an nuacht í féin, mar se, go leor, go minic, tá mé ag ceapadh gur dhúirt muid é cheana, ach, Nuair a tháinig tusa amach i dtosach do nach an aimsir ar an teilí deir sé, ó, ciúnas anois, tá muid breathnú ar an aimsir anois, tá sé bhí sé déanamh iontas de sin sórt ach ach sin díreach rud gan muid sin díreach cuid gon saol caithfidh tú caithfear sórt. Sin é.
Is cuimhin liomsa an chéad Nollaig a chaith tú i Maigh Eo chuaigh muid ag an Aifreann agus tá's agat ní bheadh muide ag goil ag an Aifreann ró mhinic ach go tá's agat ghabhfadh muid ann faoi Nollaig is rudaí. Um ach chuaigh muid ann agus Cheap tusa go raibh sé an-aisteach a bheith ag Aifreann i mBéarla mar is i nGaeilge a bheadh, tá's agat, nuair a bhí tusa ag fás aníos, i nGaeilge a bhí an tAifreann i gcónaí ach an t-aon uair a chuala mise Aifreann Gaeilge nuair a bhí mé ag fás aníos ná Lá Pádhraic, dhéanadh an sagart an an tAifreann i nGaeilge agus nuair a chuaigh mé go dtí an coláiste samhraidh freisin bhí an tAifreann i nGaeilge ach dúirt tú go raibh sé sórt cosúil le bheith

Sea, ach ehm. níl fhios a'm, bhraith sé an-aisteach dhom. Bhí, bhí mé, tá's agat, ag corr sórt sochraid is rudaí i nGaillimh nó ar an mórthír cheana sórt ach ní maith liom aoi, ní maith liom aifreann, ní, ní, ní hé, ní bhíodh mé ag aifreann rómhinic ariamh ach ní, níl mé, níl mé róchráifeach mar dhuine. Ach mar sin féin, tá's agat, dá mbeadh mé ag sochraid nó rud eicínt, nó nó bainis, nó bainis mar sin, gan gan a bheith chomh diúltach, bhí bhí bhí muid ag cúpla bainis amuigh i nGaillimh nó ar mórthír, ach ní ní ní maith liom Aifreann Béarla, níl fhios a'm, tá rud eicínt sórt aisteach agus sórt, gallda nó sórt Sasanach faoi nó rud eicínt. Cé chaoi a ndéarfá, tá's agat nuair atá tú, tá's agat páistí bíonn siad sórt ag freastal ar an Aifreann, ab ea? Nó cé chaoi a ndéarfá, serving mass nó altar boys, cé chaoi a ndéarfá sin i nGaeilge? Eh, sea, freastal, sea, sea, sea. Em, sea, thaitneodh sé sin go mór liom bheith ag freastal mar, tá's agat, d'imeodh an t-am i bhfad níos éasca dá mbeadh tú díreach suite ansin breathnú, tá's agat, bhreathnaigh ar nós go raibh sé an-fhada ach dá mbeadh sórt tá's agat ag freastal bheadh sé sin Sea, má bheadh bheadh bheadh ag déanamh rudaí, sea, bheadh bheadh rudaí le déanamh. coinneáil súil ar tá's agat ar ó céard a tharlós anois caithfidh mé an gong a bhualadh nó caithfidh mé an clog cloigín, sea. sea, nó ehm ó an t-aon uair tá's agat a chaithfeadh tú níl fhios a'm cén Ghaeilge a bheadh air ach an rud a bheadh bheadh tú coinneáil faoin Comaoineach nach, ar fhaitíos go dtuitfeadh an Comaoineach nach thuit sé ar an urlár. An paten tá mé ceapadh. Sea. Ach is cuimhin liomsa le blianta fada bhí mé déanamh é sin agus i gcónaí déanamh é sin agus nuair bhí mé an-bheag bhí mé an-díograiseach faoi bheith an-chúramach é a choinneáil an-ghar don rud ach sin nuair a d'éirigh mé rud beag níos sine bhí mé níos laxed faoi agus sórt ní bheadh sé chomh fhios agat gar sin gon comaoineach ach sin an t-aon uair a thit an comaoineach ní raibh mé réidh lena fháil mar bhí mé i gcónaí ag ceapadh ó ní thitfidh sé go deo ní thitfidh sé go deo mar bhí mé fhios agat ag freastal ar an aifreann le blianta agus é sin níor thit sé ach sin an t-aon uair a thit sé ní bhfuair mé bhí an-olc orm liom fhéin. Tá sé awful tarlaíonn rudaí sin ach is cuma. Ciall, ciall ceannaithe, má tharlaíonn aríst anois beidh fhios agat. Sin é. Bhuel anois, bhuel sa, sin nuair a bhí mé i mo dhéagóir is bhí mé róshean a bheith ag déanamh sin, bhíodh mé ag breathnú ar na páistí a bhí á dhéanamh agus sórt ag déanamh sórt, sórt breithiúnas orthab. Sea, sórt critique. Sea.
Ó, ní dóigh tí sin níos seasta, ní, ní cheart di bheith seasta mar sin, bhí tú chomh dhona anois, á, ba cheart dhó sin anois, cloigín, ní, ní, Níor chraith sé an cloigín sách maith anois fhios agat ní bhfuair sé chraith go maith anois. Agus an an séipéal a bhíodh muid ann bhíodh clog agus gong mar sin nuair a fhios agat nuair a bheadh sé in am le haghaidh an comaoineach nuair a bhí sé sort beannaithe ag an sagart bheadh sé dingalingalingaling dong ach ansin ag an séipéal sa chéad áit eile, sa chéad sráidbhaile eile, ní raibh aon dong acub díreach ding-a-ling, ding-a-ling-a-ling. Sé seo chomh haisteach gan an dong. Sea, tá an difear idir dong agus ding, nach bhfuil?
Agus siad na, siad na, na daoine is sine a bhí cead acub an ding-a-ling-dong a dhéanamh, ach na daoine ansin is óige a bhíodh muid ag déanamh, b'fhéidir an, b'fhéidir an cineamhachán, an t-uisce a thabhairt ag an sagart Ná nó sea. pé bith cén rud An ach fíon. sea, nach, ach nach mbíodh uisce freisin Ó, ann. ó, sea, sea, Ó, sea, sea, lena sea, bhíodh. lámha, sea. Sea, bhíodh, bhíodh.
Ach em, sea, is cuimhin liom bhíodh muid roimh an, roimh an tAifreann bhíodh muid sort ag déanamh amach cé a dhéanfadh cén rud agus cé, bheadh beirt ar taobh amháin den altar agus beirt ar taobh eile ach is dóigh anois go bhfuil sé sort deacair daoine a fháil b'fhéidir nach mbeadh ach duine nó beirt ann.

maroon orthab. nó crios fiáine, crios fiáine, a bheadh an sort, níl 's agam cineál aon sort, sort gúna bán nó ní, níl 's agam ab é gúna an téarma, níl 's agam cén téarma is dóigh go bhfuil téarma cinnte air ach dath bán bheadh air sin bheadh crios fiáine. Is dóigh gurb in rud Árainneach.
Sin é. Agus bhíodh, is cuimhin liom an chéad uair a chuaigh mé isteach san seomra beag, níl 's agam cén Ghaeilge atá ar an sacristy, bhraith mé nós VIP ag dul isteach ansin sórt. Nó is é sórt tábhachtach tá tú Is ag déanamh rud é. eicínt sórt. Is bhraith mé nós chuile dhuine ag breathnú orm sórt.
Bhuel is dóigh go mbíodh, is dóigh, bhuel tá tú ar, fhios agat tá tú ansin ar an altóir nó gar don altóir mar sin bheadh, Bheadh daoine ag breathnú ort, bheadh, mar sin sort. Is bheadh d'ainm sa, bhfuil 'fhios a'd an, bhíodh nuachtlitir beag chuile sheachtain freisin. Is bheadh d'ainm, scríofa, más, má tá tú le bheith freastal an chéad seachtain eile nó. Is ansin bhí cuid ann a chuaigh i gcónaí ag Aifreann, oíche Dé Sathairn agus ansin bhí cuid eile, bhí daoine eile a chuaigh ann Dé Domhnaigh ach aon uair a bheadh tú ag dul ann Dé Domhnaigh bheadh sé an-aisteach mar d'fheicfeadh, bhfuil 'fhios a'd d'fheicfeá daoine ann difriúil nach bhfeicfeá Dé Sathairn. Agus cuimhin, bhíodh sort grúpa, bhí, bhíodh sort cór ann Dé Domhnaigh ach bhíodh sort folk group tráthnóna Dé Sathairn agus sea, tháinig siad ann agus is cuimhin, bhí tréimhse ann. Bhíodh, bhíodh siad in iomaíocht dá chéile, bhíodh. Bhí sách, tá mé, ag ceapadh go raibh rud beag sort coimhlint tiubh ach is cuimhin liom bhí, bhí am, tréimhse bliain nó dhó ghabhainn ag an Aifreann Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh. Mar sin, bhfuil 'fhios a'd is dóigh go bhfuil méid ard sort bhfuil 'fhios a'd ní ní raibh mé ag Aifreann anois i gceart le níl 'fhios a'm 15 bliana ar hint ach um nach nach bainis nó sochraid é ach um mar sin ach is dóigh go bhfuil méid ard bhfuil 'fhios a'd blianta bhí mé ag dhá aifreann chuile sheachtain mar bhíodh mé ag dul ann le mo mhamó agus mo mham agus mo dheartháireachaí oíche Dé Sathairn agus ansin ghabhainn le mo dhaid bheadh muid cycláil go Cnoc Mhuire Dé Domhnaigh ach ní raibh ní raibh sé riamh cinnte an mbeadh sé ag iarraidh cycláil go go Cnoc Mhuire ach ní raibh mé ag iarraidh dul ann díreach mar gheall ar an aifreann bhíodh mé ag iarraidh bheith cycláil mar Níl 'fhios a'm go nse deonaithe thaitin sé liom agus bhfuil 'fhios a'd ní bheadh 'fhios a'm cé chomh maith an aimsir, mar sin d'fhanfadh mé ghabhainn ag Aifreann just ar an díreach ar fhaitíos na bhfaitíos nach mbeadh nach mbeadh mé ag imeacht Dé Domhnaigh ach ansin bheinnse ag dul ann Dé Domhnaigh freisin.
Sea, go maith. Cnoc Mhuire. Sin é, sort, cineál sort, eh, is dóigh nár thóg sé ach fiche nóiméad. ag dul ann ar an mbicycle ach fós féin bhraith sé ar nós Sin cathedral nach ea? Tá cathedral ann. Bhuel, sea ach, bhuel, basilica, basilica? B'in an rud, b'in. Níl 'fhios a'm. Níl 'fhios a'm cad é an difríocht idir sin agus Ard-Eaglais ach gheobhaidh mé amach anois. Ach bhí an, tá an sean-tséipéal, an ceann a bhí,
bhí an mhíorúilt seo bheith. Sea, sin é. Agus ansin tá an, an ceann nua, an Apparition Chapel agus ansin tá an ceann mór, an em, Basilica, ach níl 'fhios a'm go díreach cad é sin. Níl 'fhios a'm an Ard-Eaglais é nó an, bhfuil sé céim, Sea, bhfuil sé céim eile níos, níos ísle. Níos ísle nó níos airde b'fhéidir, níl 'fhios a'm. B'fhéidir, b'fhéidir.
Bhuel go hiondúil em, cathedral deireann an, an sort. an rud is airde, cheapfainn, cheapfainn, suíochán an t-easpag, nach in é? Tá mé ag ceapadh, as, as an nGréigis, nach ea? Teanga deas sin, mura bhfuil mé ag goil amú, ní, ní, ní saineolaí anois mise ar, ar eh, Laidin nó, nó, nó Gréigis ach eh, sílim gurb in é, b'in é an chiall atá leis. Bhuel, cathedral nó CATH nós cathaoir, Cathaoir, Cathedral, cathaoir, cathaoir an t-easpag, Seat of the Bishop, an ea? Sea is Sílim. cosúil de réir an t-idirlíon is Cathedral nó Ard-Eaglais, Cathedral, séipéal atá mar áit oifigiúil, suíochán oifigiúil an Easpaig, ab ea? Dead, dead. Bishop, sea, agus ansin an Basilica is a church granted a special honorary title by the Pope. for its historical, spiritual or architectural significance, ach d'fhéadfadh sé sin a bheith ina cathedral freisin. Mar sin ní hé, was it, ní hé go bhfuil rud ina basilica nó cathedral, tá sé in ann a bheith an dá rud. Ach níl sé ar nós go bhfuil ceann níos fearr ná an ceann eile, is sort basilica is rud sort difriúil ná cathedral is é. Bheadh sé sort ar an is dóigh grád céanna ó thaobh tábhachtacht is dóigh Glacaim. Meas tú an bhfuil aon basilica eile sa tír?
Is dóigh go bhfuil ceann in áit eicínt. Nár thug an Pápa cuairt ar Cnoc Mhuire, ar thug? Thug. Nó duine acu i 2018 nó mar sin. Sin é cén t-ainm a bhí air? Nó 2016 Francis, ab ea, b'fhéidir. Pápa Francis. Ó, níl ann ach péire in Éirinn. So, tá ceann i gCnoc Mhuire, Maigh Eo, ach meas tú cá bhfuil an ceann eile?
Níl 'fhios a'm. I mBleá Cliath, b'fhéidir?
Ní hea. I gCorcaigh? Ní hea.
Níl 'fhios a'm.
I nDún na nGall? Ó.
Sea, Loch, Loch Derg. Ó.
Loch Derg, sea. Sea. Nó mar nach in an áit a bhíonns daoine ag goil ag, céard é pilgrimage i nGaeilge? Sea, bhíonn siad ag goil ansin.

Níl 'fhios a'm mar aon míorúilt a tharla, ach ba sort míorúilt é sin gur athraíodar príosún isteach go, príosún isteach go Cathedral. Ach céard é sin a bhí tú a rá, dúirt tú rud eicínt mar sin, cén Ghaeilge atá ar pilgrimage ab ea? Sea.
Sea, is dóigh, turas ab ea, b'in é, turas, turas a thabhairt ar, turas a thabhairt ar rud eicínt ar, bhuel, sin a bhídís a dhéanamh sa Tobar Éinne, tá 'fhios a'd thabharfá, thabharfá turas go Tobar Éinne, thiocfadh dream as Inis Meáin is Contae an Chláir is Conamara, thiocfaidís le turas a thabhairt ar Tobar Éinne. Sea, sin atá ag tíocht aníos ar foclóir.ie, turas. Mar sin, bhí mé ceart.
Bhuel, sin é, sin é a deiridís, chuala mé féin é sin, chuala mé sin ráite riamh. Sea.

Ní maith faoi dhó. Sea, le casadh le mo thuismitheoir. Sea, bhuel bhí baint ag Seán freisin le Caroline agus
bhí mé ag Cnoc Mhuire cúpla turn ach. Bhuel is céard atá go deas ansin ag Cnoc Mhuire ach an museum. Thaitníodh sé go mór liom nuair a bhí mé beag, thabharfadh mo dhaid isteach mé agus bhíodh sort cineál rud déanta suas ar nós sean teach agus bhí an leaba an chailleach, was it an cineál an cailleach was it an bheadh an leaba beag ann sa taobh an tine agus an bhean sort leis an sort seál dearg agus bhíodh nó dó ceann dó agus bhí sé sort níl a fhios agam agus bhí sort rud ag sort gabh sort níl a fhios agam cén Ghaeilge atá ar bellows mór agus sé bhí sé suimiúil ach chuaigh mé ar ais ansin mar dhuine fásta agus ní raibh sé chomh cool is a cheap nuair a bhí mé beag ach sé fós suimiúil má tá aon duine ag Cnoc Mhuire breathnú ar na rudaí sin. Bhuel, bíonn go leor, nach mbíonn go leor daoine ag tabhairt, bíonn siad ann le cuairt nó turas a thabhairt freisin go minic. Aon uair a bhí mise ann bhí daoine i gcónaí, bhuel, is ndáiríre, níl aon rud ann ndáiríre, is sort áit an, sort, iargúlta, iargúlta, amuigh faoin dtuath, tá, so níl aon rud sort, ndáiríre speisialta ann féin. Mar sé sin céard eile atá ann sort, mar a dúirt an Basilica, nó Cathedral mór sin agus ehm, is tá cúpla séipeál ann sort. Sea, is tá roinnt siopaí anois a dhíolann sort, was it souvenirs? Sea, sea, tá.
Ehm.
Cheap mo Dhaid nuair bhí sé beag, aon uair bheadh siad dul go Cnoc Mhuire, mar is as Béal an Átha é sin, bheadh sé thart ar uair a chloig ó Cnoc Mhuire nó mar sin agus aon uair a ghabhadh siad ansin cheap sé mar gheall go raibh siad fáil chips mar dúirt sé aon uair chuaigh sé ann fuair siad chips mar sin cheap sé ó gabhfaidh muid go Cnoc Mhuire le chips a
Tá sort ocras tíocht orm féin anois caint ar chips tá an Tá an air, tá an air fuair, fuair mé slám chips ag an siopa inné, na strong roots, strong roots, maith liom an, má, má tá sibh ag éisteacht eh, strong roots, comhlacht Éireannach tá mé ag ceapadh freisin, má tá sibh ag éis, anois b'fhéidir, bheidh sibh in ann em, cúpla packet in aisce a sheoladh ag mo theach, bheadh sé go deas ach em, Bhuel idir sin agus Rolling Donut ní bheadh mise déanamh ródhona. Sea ní bheadh agus Milano. Milano agus Menlo Hotel sin é sea. Luaigh muid iad sin cúpla turn mar sin. Bheadh bheadh dearbhán nó rud eicínt sa sa bpost a bheadh sé sin go deas anois má tá sibh ag éisteacht.
Ach roimh a chríochnas muid an eipeasóid seo bhí mé ag iarraidh an eipeasóid seo a dhéanamh in ómós go mo mhamó mar inniu an tríú lá go mí na Nollag sé cúig bliain inniu ó cailleadh í. Agus ba duine an-phríobháideach a bhí inti, ní bheadh sí ag iarraidh go mbeinnse ag labhairt an iomarca faoi fúithi go poiblí ach fós féin bhí mé ag iarraidh í a lua inniu agus an eipeasóid seo a dhéanamh in ómós di mar bhí tionchar mór aici ar mo shaol agus chaith mé mo go leor am léi. Agus dá mbeadh sí fós beo anois bheadh sí céad i mbliana mar rugadh i naoi déag fiche is a cúig í ach, sea, bhí, thaitníodh sé go mór liom bheith ag éisteacht lena cuid scéalta faoi cén chaoi a raibh rudaí nuair a bhí sí óg mar was that um chuaigh sí go Sasana um nuair a bhí sí thart ar fiche bliain d'aois nó mar sin, ina cuid fichidí agus bhíodh go leor scéalta aici faoi sin agus Manchester faoi, nach ea? sea, Manchester. agus faoi bheith ag castáil ar Éireannaigh eile ansin agus díreach. Thaitníodh sé go mór liom am a chaitheamh léi agus tá mé an-sásta ní, was it, bhí mise fiche is a hocht, beagnach fiche is a naoi nuair a cailleadh í, mar sin ní, fuair mé go leor ama léi agus tá mé an-bhuíoch as sin. Ach, sea, tá mé an-sásta gur chas tusa léi freisin, Fionán. Ó, sea, cinnte.

Bheadh go leor Éireannaigh, go leor Éireannaigh ach tá mé ag ceapadh daoine as Conamara a casadh uirthi ansin agus bheadh Gaeilge uilig a bheadh acu sin gar a bheith ní mórán Béarla a bhí acu ag an t-am sin, a bheadh acu an t-am sin ach sea, bean an-deas agus sea, bhí an t-ádh dearg orm gur gur chas mé léi, is tá mé sásta go deo faoi sin agus.
Tá mé ag ceapadh ó mo mhamó a fuair mé an ghrá don Ghaeilge sa chéad áit mar ní raibh Gaeilge líofa aici nó aon rud ach bhí an-mheas aici don teanga agus bhíodh sí i gcónaí ag rá ó níl aon ualach breise do theanga a choinneáil, do theanga féin a choinneáil seachas díreach a bheith ag labhairt teanga amháin go mbeadh tú in ann Gaeilge a bheith agat freisin. Bhíodh sí i gcónaí ag déanamh an pointe sin agus bhí suim aici sa nGaeilge, sea sea. Bhí focla aici is dóigh óna cuid em, mamó nó, nó b'fhéidir dhá, trí ghlún siar nó sraith, bhuel, sramóga ab ea, bhí, bhí sé, Á, sramachaí sea, sramachaí a déarfadh muide, tá a fhios agat an, an crústa a bheadh i do chuid súile is ar sramachaí, a bhí, sramóga ab ea a bhí aici sin ab ea. sea, agus Ach, was it sure, focla, rudaí mar sin, ah, was it an dan sa caint, mar a tuismitheoirí ní raibh, ní bheadh aon Ghaeilge acu sin a chor ar bith, ní raibh cead acu Gaeilge a labhairt a chor ar bith. Ach ansin dúirt sí nuair a thosaigh sí sin Ansin, cibé cén t-am sna tríochaidí, ag foghlaim Gaeilge sa scoil. Bhíodar an-sásta é sin a fheiceáil. Rud eile freisin atá iontach, go bhfuil sé ann, díreach tharla sé go raibh tá a fhios agat an rud an bailiúchán scoile. Chuaigh daoine timpeall agus bhailigh siad eolas ó pháistí bunscoile, páistí a bhí i rang a cúig nó rang a sé, Bhí ar na páistí dul abhaile, scéalta a fháil ó fhios agat tuismitheoirí nó daoine sa mbaile, teacht ar ais ag an scoil agus é a thabhairt dhób agus bhí sé bailithe le fhios agat sort scéalta agus sort béaloideas is rudaí a thaifead. Agus is rud iontach é sin mar anois tá mise in ann dul go dtí dúchas ponc ie agus tá mé in ann breathnú ar an bhailiúchán na scoile agus tá mé in ann na scéalta a thaifead mo mhamó óna hathair a fheiceáil ansin is tá sé iontach. Tá a cuid scríbhneoireachta thar cinn ar fad, Sea, bhí, sea. sea. Sea, Bhfuil sé ach, sin i eh, bhfráma agaibh, bhfuil? Níl, ach tá sé, tá cóipeanna ann, Nó tá cóipeanna, sea, sea, sea. sea. So, tá, bheadh sé go maith sin a chur i bhfráma, sea, Bheadh sé, sea, cinnte, sea.
sea. So, Ach bheadh is bhí, smaoineamh iontach é sin mar fuair siad go leor, leor eolais agus, em, sea, an, an bailiúchán scoile. Is Ó. sé an-suimiúil, tá sé sin an, an-luachmhar, Sea. an-luachmhar. má tá aon topaic ar mhaith leat taighde a dhéanamh faoi, tá tú in ann é a chur isteach ansin. So tá cuid i mBéarla agus cuid i nGaeilge. Má tá aon topaic nó má tá áit, tá tú in ann an áit a roghnú agus breathnú ó cén áit bhfuil bhfuil an t-eolas seo tíocht as agus cinnte mholfainn é má tá aon duine ag iarraidh rud beag spaisteoireachta a dhéanamh ar an suíomh sin. Tá sé an-mhaith. Dúchas.ie agus Bailiúchán na Scoile nó The School's Collection atá atá air sin. Ach tá mé an-bhuíoch go bhfuil go raibh mo mhamó ag an aois ag an am go raibh sí san áireamh leis sin mar is rud an-luachmhar é sin a bheith ann. Cinnte, cinnte.
Ach sea, mar sin, cúig, cúig bliain inniu, cúig bhliain inniu a cailleadh í ach sin é. Cuimhneoidh mé uirthi go deo, cuimhneoidh mé uirthi go deo, mo Mhamó Mary.
Sea, is tá mé ag ceapadh freisin go bhfuil. go bhfuil tusa, go bhfuil tú an-chosúil le do mhamó, tusa, go fisiciúil, tú mar an taobh sin, mar a déarfá, cad é an Cuinneáin, a bheith le, Cuinneáin a sloinne. Sea, sin é.
Sea, go bhfuil tusa an-chosúil leis an taobh sin, mar a déarfá, so mar sea, tá na, tá na, tá na genes, tá na, sea, isteach i adhmaid sna genes ach.

Míle seacht gcéad rud eicínt ar aon chaoi. Agus cé hé fhéin, ba duine sórt, bhí an-láidir, bhí an-rud eicínt agus. Bhuel, caithfidh sé go bheith, caithfidh sé go bheith, bhuel, tá an, an t-ainm is, tá an, tá na gaolta agus na, na, na Learaíos tá, tá fanta, tá, tá sé, tá na, na, na, an talamh, na buailteachaí is na garranta uilig sórt, buailte ar a chéile, tá sé, tá a fhios agamsa na daoine, an talamh sin fhéin, Is lear is a leag tus ort buail sé ar ar na leag mar sea sort ehm sea sin é sin é mo lear is.
Sin é mar sin eh b'fhéidir go bhfágfaimid é, sin é, céard a cheapfá? Sea ní dóigh go bhfuil aon rud eile le rá a'm eh sin é mar sea slán go fóill.